moni ana a mulungu moni ana a mulungu ndiyesa mawu anga akumveka kumbuyo kwe amene mwakhala kubaki kwenikweni chabwino tatithokoza ambuye Ambuye chifukwa cha tsiku la Sabata limene watipatsa komanso nthawi imene tili nayo yabwino imene tikupitiriza maphunziro a medical missionary training ndiyesa phunziro loyambira lija linali labwinonso kwambiri ngati introduction ya utumiki umene Mulungu watipatsa wokalalikira uthenga ku dziko lonse lapansi ndiye phunziro lachiwiri limene tifuna tigawane mutu wake ndi umene mukuona pa screenipo medical missionary of gospel medical missionary work as the right arm of the gospel Ah, zaka za mbuyo I think ku kumene timakula mu mpingo wa seventh day Ena ife tinkangodziwa mawu onena kuti medical komanso tinkadziwanso mawu oti missionary chifukwa choti nthawi ya Sabata school kunkakhala kalata wa ma missionary ena komanso timadziwanso anthu amene amagwiranso ntchito zachipatala. Komano mawu awiri awawa kuwaphatikiza medical missionary ineyo ndinamva koyamba I think chaka chinake chimene kunadza bwenzi ndilinso kamnyamata

medical mission ndi anapanga demonstrate ma hydrotherapy kumatiuza za ma natural treatments kumakamba za ma diets and ndi nthawi imene mwinaso ineyo ndinakhala inspired ku nkhani ya medical mission i think this is what i need to do in my life kanali ka training ka ma ka two weeks not two weeks inali one month ah, ka hit and run training koti anangotikhala ngati atipatsa appetite kenaka ndikumabwereranso kumudzi kwawo ku america uh, before then uthenga wa thanzi ndinkaumva mmene anthu ambiri amaumvera ndi mmenenso ena ankaumvera nthawi imeneyo chifukwa ndinaphunzira secondary school ku matandani zaka za ma 1990s momwemo inali titha kuti nayo njetu eh, amatipatsa ndithu zakudimba zokhazokha masamba amene amalimidwa pakampasi pamatandanipo nyemba mgayiwa ah, la sabata ndimene kumakhala mpunga nyemba ndi dzira ndiye you cannot wait for sabata it was the only time imene no timakhalako ndi kadiet kabwinoko ka porridge mammawa ka mkaka you know they were trying to make sabbath a delight for the students kuti tizimva koma la sabata likafika but i cannot lie kuti no diet ya health reform yo kapena diet ya plant based yo ndinkayikonda uh, zinali zija zoti ukamapita ku sukulu timawamba kankhuku timati chiwamba mukumbukira zimene zija timawamba kankhuku ndiye umakati tsiku loyambirira umakati tsiku lino lino nkhuku ija yatani yatha you are back to eden ukateronso you cannot wait kuti mutsekere sukulu uzipita kuti uzipita ku nyumba ukakhwasulenso So uh, I, we only understood health message ngati uthenga umene no umatipanga restrict pa zinthu zimene tikuyenera kudya kuti sikuyenera kudya ichi sikuyenera kudya ichi sikuyenera kudya ichi you know uthenga odzimana and nthawi imeneyo kulibe soya pieces ukati no kuti ndine vegetarian ndekuti unali mgaiwa cabbage nandolo ukatero watani wamaliza menyu yako yathera pamenepo eti masiku ano kuli timaresepe tambirimbiri timatofu timachani u veggie wo umachitanso kukomanso koma nthawi imeneyo inali time of trouble you know kunali ndithu chipiriro cha oyera mtima Ukaka- kumoto osadya izi osadya izi osadya izi osadya izi uh, koma not much as mbali imodzi yokafikira uh, anthu ena kapena kuti ngati mbali imodzi yokalalikirano uthenga uh, wabwino olo ngati kuti no ngati mbali imodzi ya mission kuti no ngati olo mbali imodzi ya evangelism kuti utha kugwiritsa ntchito no uthenga wa thanzi powafikira anthu kumathanzi awo Uthanso kuwafikiranso ndi uthenga wa angelo atatu and uh, I remember uh, nthawi imeneno ndimamaliza sukulu ku South Africa cha mma 2005 ndinazapitano ku wellness center ina imene amapanga run ma Adventist anali madokotala ndi anatsekula sanitarium yawo Cape Town ndimangofuna ndikakhale exposed ndinaoneno medical missionary ikuchitika pa ground kuti imachitika motani and i think that was the very first time imeneno ndinadzaonano anthu akugwiritsa ntchito uthenga wa thanzi ngati mbali imodzi yolalikira uthenga. Sanitarium yo inali ku ka area kenakake kumene kunalibe any Adventist community about 100 km from Cape Town city kumalowera cha ku Namibia. Kunalibe mpingo wa Seventh day olo umodzi apart from ka sanitarium kamene ma Adventist doctors wa anayambitsa. Nde kunalinso ma classes onse a anthu, kunali anthu olemera amene amakhala ku beach, kunali ka township ka anthu ovutika nde kunalinso uh, the working class kuno pa ka sanitarium ndi m'mwambamo nde anayamba kumapanga ma program ofikirano the community sipanachitike crusade ngakhale imodzi Komano inali no kugwiritsa ntchito no health message uthenga wa thanzi ngati njira yowafikira no anthu m'makomo mwawo and I remember one Sabbath morning tinapita kumakapanga invite anthu the very rich people amene amakhala no uh, along the beach pa mphepete mwa Atlantic Ocean kumakagawira kuti mubwere ku Health Expo, mubwere ku Health Expo. Nde umati ukagogoda pa gate paja akangoona munthu wakuda ngati ine, the first thing amakuuza no job! Chifukwa amaona ngati ukufuna chani? Ukufuna ntchito. Koma the moment ukangowauza kuti tikukupangani invite ku Health Expo, tikakupangani check this and that for free, nthawi yomweyo amatsegula. kufuta chipembedzo mukapanga chani where will it be how and chimene tinazapanga realize anthu ooneka ochita bwino amakhala along the beach aja m'nyumba iliyonse munali munthu wina amene amadwala and that's why the moment tikangotchula mawu oti health even attitude yawo imatani imasintha amapeza kuti no they are more welcome and they want to hear more about it and chakumasana ko nthawi imene timapangano health expo kunabwera ndi anthu more than 100 among those rich people kumayima panzere kuti no alandire no counseling and apangidwe check komanso apangidwe coach for free uh, mene pamatha i think uh, two three years kunatsekulidwa ma church atatu a Adventist ku malo kumene kunalibe mpingo uliwonse wa sda. That was the first time in my life imene ndinaonano the power of the health message kutsekula makomo uh, amene anthu amene simukanatha kuwafikira if it was not for the health message and among those three churches tchalitchi china chinali cha pentecostal nde tinkakapanga ma cooking class in that community and the pastor ndi mkazi wake amabwera kudzapanga nawo attend that those cooking classes ndi ma health program amene timapanga and uh, atawerenga book la ministry of healing ndi mabuku ena amene timapanga share the pastor was convinced kuti akuyenera kukhala no mu Seventh-day Adventist and what he did atabatizidwa ndi mkazi wake anangopita pa tchalitchi chawo chija ndikukasintha chikwangwani ndikulemba Seventh-day Adventist. We never needed to build a the church also became Adventist church. And uh, I, I really saw the power zinandisintha even kaganizidwe ka mmene ndinkaonera uthenga wa thanzi aah before that because kumbuyomu ndimangoona ngati uthenga wa thanzi uja ungokhala ngati mmalo mokhala the right arm of the gospel umene ngati chibakera chomenya nacho anthu ena eti eh odya chakuti ukhala ngati uli munthu amene akudya zina zake uzimu wake ndiotani kodi ndiotsika kuti ngati iweyo wapanga overcome zina ndi zina ndi ukamona kuti wina akamadya chakuti kumaona ngati iweyo uzimu wako uli apa iye uja uzimu wako uli pati uli apa komano zinandisintha attitude kuti no health message uh, it has much to do than just a selfish message kuti ineyo ndidye bwino ndizidya za thanzi ndiye ndikhale ndi moyo wautali pa dziko lapansi pano kapena kuti ndi uthenga woweruza anthu ndi uthenga wabwino amene sungathe kuwafikira mu njira ina iliyonseyo and i think itafikanso nthawi ya covid ah, ndi- ndinaonanso another power ya health message ku- imene ellen white anakamba kuti no idzafika nthawi imene no there'll be not e no any other way yopanga reach anthu but only through the health message uh nthawi ya covid ndinali dziko lina nde kunali lockdown ya serious ija kumalawi kuno simunakhale ndi mwayi okhala ndi those type of lockdowns uh, mwina chifukwa cha zimenso zimachitika kumalawi kuno at that time komano kunali lockdown ndithu ija serious ija yoti tinali ngati tili pa house arrest simaloledwa kupita kwina kulikonse Ah, panali ma rules ambirimbiri asilikali amayenda atsekesman ah, sitimapita ku tchalitchi osatinso kuti social distancing komano osapita ku church kungotsekeratu tchalitchi chija nde ndimagwira ntchito pa wellness center ya church ya conference imene inalinso pa church ah, imene timapangira operate pa church and kunapezeka kuti no ma church members anabanidwa board inabanidwa abusa anabanidwa kuti asabwereso ku tchalitchi komano the government inandire- inalemba kalata kuti only me I could go there and work chifukwa choti zimene ndimapangazo is essential service mwayimvetsetsa pamenepo akuti wellness center was essential service Chifukwa amene amaloledwa kupanga operate at that time anali okhawo amene apanga offer ma essential chani service. Preaching was not chani essential. You know bible studies were not work was considered essential. And I had that permit yonena kuti I could walk home and go to the center when everybody was on lockdown.

Lines, I think we are living in those times. Panoponso it's not just about ma lockdown koma even the lifestyle imene anthu ayamba kukhala m'ma cities mwathu it is becoming impossible uh, kupanga crusade ngati mtown ngati munomo kuti you can pitch a tent ndikuyembeza kuti anthu asiya ma plasma awo ndikudzakhala pa tent pozizira nkumazamvera ulaliki Mwaona kuti the traditional method imene timauser for preaching it works more in the villages kuti you know ukaika tent and you put the projector and the pictures people are attracted to it but in the city muona kuti nthawi zambiri takhala ndi ma crusade amakhala just the church members you know coming for a revival and mwina you know we baptize the, the backsliders uh, something like that chifukwa kunena kuti you know the last thanzi to kuwafikira anthu ku mathanzi awo uh, as we are going to see in other lessons muona kunena kuti no god is opening doors kuti titha kufikira anthu amene no we could not have reached them through a traditional crusade koma we could reach them ngati tingagwiritse ntchito

panga associate ndi career ya chipatala koma just remember kuti nthawi imene sister white amalemba these things mawu oti medical was not just it Lozen moyo wathanzi uh, mu nthawi yawoyo so medical missionary nthawi zambiri eh, or mawu oti medical missionary timapanga nthawi zinanso kuwapanga associate ndi uh, career ya chipatala munthu amene wapanga za chipatala atha kukhala medical missionary and mwinanso eh, very effective one if atha kupanga zinthu zina zimene mwina anthu ena amene sanapange zachipatala sangapange komanso munthunso wachipatala athanso osakhala medical missionary athanso kungokhala medical professional ndi kukhala medical missionary and kukhala medical professional is not one and the same thing komanso zithanso kuthekanso kuti munthu wina atha kukhala ah, munthu wina atha kukhala kuti no ndi si medical professional koma atha kukhala medical missionary and i think maphunziro ena abwera kutsogolo amene apanga breakdown kuti medical missionary ndi chani Ah, ndifuna kuona kuti tafika mnthawi imene no every church member every church member zikutanthauza kaya ndi carpenter kaya ndi engineer kaya ndi accountant kaya ndi ndani aliyense

Ndi mawunso amene amationetsera kwambiri za kufunikira kwake kwa the Gospel Medical Missionary Work chifukwa chonena kuti no mukati muonetsetse muona kuti uh, ma traditional methods ambiri amene timagwiritsa ntchito kukalalikira uthenga uh, samakwanitsa uh, mawu onena kuti pitani mukalalikire no kwa anthu a mitundu yonse Ndilole ndifunse funso munomo ndi angati a inu amene munakapangako crusade kwa amwenye ku bwalo la njovu? Pa palibe olo mmodzi kapena munakapangako door to door bible studies ku manyumba a amwenye kuja kwagogoda tabwera palibe olo mmodzi koma amwenye sima creatures sali gulu limene lembedwapo kuti all tongues and people and all creatures are they not among them do we really want amwenye kuti tidzapite nawo kumwamba amwenye ali Malawi mwathu muno eti ngati ifeyo sitalalikira uthenga Timagwiritsa ntchito kuti tilalikire uthenga zimakhala zophweka ku Mtandire, kwa Kauma, ku Mchesi, koma ku bwalo la Njovu kumatuka gachipolo tentiyo ndikayimika pati ndikayika pafupi ndi mzikiti wake uti ino mukapeza kuti ino ndi maganizo omwewo olo muti mwathu simapanga chani muona kuti no kuti mumzinda mwathu muno muli machinese ambanso kuchuluka, anthu achizungu nawonso aliponso. Koma nthawi zambiri tikamaganiza za evangelism activity, anthu amene aja mutu mwathu samatani kuti samabweramo pamene no the gospel commission akuti

and all, uh, uh, and all kinds of diseases. So one of my first evangelists amene Yesu ankawatumiza kunena kuti no mbali imene ikutsamira kwambiri ya utumiki wawo ikutsamirano pa utumiki wochiritsa utumiki wokakhudza anthu kumathanzi awo komanso kulandira mphamvu ngakhale yochotsa ziwanda and uh,

and kwa ine amenenso Madzi ya church yake mpingo wake unapanga grow kwambiri kuyambira mu zaka zoyambirirazo through uh, medical work There are uh, one of the quotation I would know the end of all things is at hand. The signs foretold by Christ are fast uh, fulfilling Uh, there are souls in many places who have not yet heard the message. Uh, alipo anthu ambiri amene nonse anangotenga pamene inu ndine mulungu atipasa ndiyoti henceforth many commissioner work is to be carried forward with an earnestness with which it has never yet have been done. Uh, utengano uh, kwa main committee utenga uzera main committee right utengano wenana kukamfikire no uh, kwena bai poste uh, munjira imene inosinambi yachitikapo mwanjira ina we need to do more than what was done uh, before the, the, the work is uh, the work is the door through which

Tinatsekula makomo a ndiwo mpakana kukhala ndi ma branch kumalo kumene kunalibe church uh, without a single crusade komano kugwiritsa ntchito uh, medical missionary work. Now the medical missionary work is the pioneer work of the gospel. It is the gospel practiced as the compassion of Christ revealed. ndiye no ndi uthenga umene tikuyenera kuyambira nawo kawiri kawiri mwina nkhawa yathu imakhala pa uthenga Ah, kunena kuti tikamalowa anthu adziwe za state of the dead adziwe za second coming adziwe za ubatizo woona adziwe za chachikhumi Ah, zonsezi chandi zofunikira kuti anthu azizidziwa that's actually choonadi chimene tikalalikiratu Koma kunena kuti chinthu chimene no chili ngati no uthenga umene anthu amaona ndi maso the gospel practiced ndi medical missionary work pamene tikapanga minister kuwafikira anthu ku zosowa zawo za kuthupi amaona chikondi cha Yesu and akaona chikondi cha Mulungu kudzera no mu medical missionary work zimapangitsa kuti ngakhale mitima yawo itseguke anthu athe kulandira uthenga mosavuta ndikukumbukira nthawi imene ndili pa sanitarium ya cape town pamakhala anthu ena amangobwera ngati mapatient ozakhalapo 10 days mwina akudwala matenda ake then timawatenga through the book ya ministry of healing ma devotion a mammawa and pali anthu angapo oti munthu anangobwera ngati
amafika pakuona kuti no he was convinced kuti zimene zikuchitika pano za anthu amene akumva kuti chifukwa choti thanzi lake lija zimene waziona zachitika ku thanzi lake zimatsekula ngakhale malingaliro ake ofuna kudziwa no zambiri za zimene no amaphunzitsa and i know a few people amene anatembenuka mpaka nakubatizidwa

koma mwa chisomo cha mulungu ah through ma therapies amene amaja kunali kuno one week two weeks munthu wayamba kukhala stable kenaka wayamba kuyenda yekha kenaka chilichonse wayamba kudzipangira yekha and the day imene mkazi wake ana- amabwera kudzamutenga anapeza kuti wanyamula yekha kutuluka mu room kukakwera galimoto mkazi wake atamuona anangoyamba kulira she could she was just crying she could not believe kuti no her husband could carry the suitcase himself ndikuyenda kukakwera galimoto munthu woti kuchipatala anamuuza kuti inuyo liver yanu mmene yafika kumangolira kunyumba mukafe and that made that couple you know, to know the truth that we believe in mpaka na making a decision for christ So medical missionary ili ndi that uh, power imene Mulungu anaipatsa kuti anthu amene Mulungu sakanatha kuwapulumutsa in any other way amatha no kupeza choonadi ngakhale mu nthawi ya tsoka pamene no mwina thupi lawo thanzi lawo lasokonekera imene ija imatha kukhala turning point imene akakakumana ndi medical missionary atha kukamva choonadi chimene sakanatha kuchimva mu njira ina iliyonse. Akuti of this work there is great need and the world is open for it. And this is izi ndi zoona ndithu chifukwa chakuti no palibe nthawi imene munthu amafewa mtima ngati nthawi imene akufuna machiritso Ah, mudza- mudayamba mwaonapo inuyo ah, ma- ma adventist inu mwakhala kuti no mukambirana za thanzi m'tchalitchi mmene anthu amapangira makani munazionapo kapena ndine ndekha ndinaziona An- komano munthu yemweyo akadwala ndiye kuchipatala wadwalika ndithu wadwala ali serious kumuuza kuti inuyo matenda mwadwalawa musiye kudya mazira amapanga makani ya matenda mwadwalawa musiye kumwa fanta apanga makani chifukwa chani chifukwa chakuti amakhala nthawi imene umoyo wake uja akutha kuona choopsa kutsogoloko akutha kuona mwambo wa maliro ukuchitika ndi mantha amamugwira amakhala willing kumvera chani kodi china chilichonse and that is very true munthu amene satha kumva health m'tchalitchi chipatala ama- ah, kutchalitchi amatha kukayimvera mwina no kuchipatala komano what i'm trying to say is nthawi imene munthu akufuna kupulumutsa thanzi lake amathanso kupulumutsa moyo wake chifukwa pamene akufuna chipulumutso cha physical ichi ndi nthawi imenenso mtima wakenso umathanso kukhala open kuti amverenso chipulumutso chimeneno chilino uh, cha spiritual may god grant that the importance of medical missionary work shall be understood and that new fields may be immediately entered nde mutha kuona kuti zaka zimalembedwe zinthu zaka zakalekale we were supposed to be uh, far by now ndi utumiki uwu wa medical missionary work komabe ambuye atithandiza ndauti the end of the work of the ministry be after the lord's order the sick will be healed uh, and the poor suffering humanity will be blessed uh, timawa timawelenga uh, devotion inake kunyumba yokhudzana ndi medical ministry and zina- zina zatikhudza tinafika pa point iyi imene timawerengapo kuti no the poor will be blessed kuti ngati pali utumiki wina wa medical missionary umene no mwina anthu ambiri sitimaukhudza ndi utumikino owathandiza anthu amene no ali ovutika kuti angachite bwanji kapena kuti angakhale moyo wa mtundu wanji kuti no uh, achoke mu umphawi and machaputawo alipo mu bukhu la ministry of healing za mmene no tinga the ministry umene tingapange to the poor ngati njira imodzi yowaphunzitsa kapena kuti kuwapanga empower kuti no achoke mu umphawi and utumiki umenewo ndi utumiki umodzi umene timauzemba kuyambira mu inreach ngakhale ku outreach. Kawirikawiri mautumiki athu amagonera kwambiri ponena kuti no ah, mwina ngakhale ngati medical missionary anthu ambiri amangolimbikira za ma remedies eh, za charcoal za chani koma kuti no munthu amene no akuvutika tingamuthandize bwanji the ministry to the poor anthu amene aja tingafikire bwanji ndi mbali imodzinso ya medical missionary work ndinadzaitanidwa ku tchalitchi china chake ku ma township a mu blantyre muno. Ah, zaka zapitazo kunali health week nde tinayamba health week ija sunday kunabwera anthu ochepa nde ine ndimangoti potero ndi sunday kumakhala ma bridal showers zinkhoswe ndi zina zotero uh, maybe from tomorrow anthu ayamba kubwera ambiri tinapitanso the next day kunangobweranso anthu ochepa mostly the same people madikoni otsekula machalichi ino oyimba tsiku limenelo uh, chongoona kuti anthu angobwera foti ali pa duty osati kuti ino they apanga choice yonena kuti ino amafuna kubwera ku program Koma foti ndi amene akutumikira that day pa tchalitchipo. Then tsiku lina I think anali Labour's Day, kunali holiday. Then ndinadzauza head deacon kuti ayi lero ndi Labour's holiday. Bwanji tiyende door to door. Mmanyumba mwa Akhristu anu chifukwa choti anthu ali pa holiday ali kunyumba. Kuti timve kuti no why sakubwera ku program eh, ine ndachoka ku Lilongwe kubwera kuno and akhristu anu sakubwera then tinayamba kumayenda door to door I, I, I was so disturbed kumafika mmanyumba ena chama 11 12 koloko muja kwapeza mayi mzimayi wa Dorika akukazinga chimanga kuti adye lunch ndi ana kutanthauza kuti pakhomopo chakudya alichani alibe andi titayenda m'makomo angapo ndinadzaona kuti poverty imene imakhala mtawuni imakhala mwina yoopsa kwambiri kuposanso poverty ya anthu akumudzi andi zinandikhudza kwambiri tsono munthu ameneyo abwere kutchalichi ndikamuuze kuti azikadya brown rice olo white rice alichani alibe and chakudya chenicheni alibe ndi munthu woti anything zimene ungampatsecho apanga appreciate and zinandikhudza kuti munthu amene abwera ku tchalitchi the only thing mwina chimene akungomva eh, eh, ah tiperekeni tiperekeni tiperekeni pamene mu nthu yomweyo kunyumba kwake kulibe and tilibe mautumiki mwina as a church amene timakhala nawo kuti kuti anthu amene no who are suffering within the church tingafikire motani zinandipangitsa even kusintha ma presentation amene ndinakonza kuti ndipange present a pa tchalitchi imeneyo chifukwa choti machi- mapresenti amene ndinakonzawo samapanga no meet chosowa chimene no chinali ndi anthu pa tchalitchipo andi utumiki wowafikira anthu kuwathandiza kuchoka mu umphawi Ah, ndi mbali imodzi ya medical missionary work Pali website ina uh, ngati mungathe kukhala ndi nthawi imatchedwa farm stew farm stew ndi analemba ndi mzimayi wina wa ku america medical missionary amene anabwera ku africa and mukaiona website yakulemba za mmene no tingathe kuwafikira anthu amene no ali osowa anthu amene ali ovutika and anthu amene nthawi zambiri amakhala neglected uh, especially tikakamba ngati mwina the urban poor ngakhale the village poor and mwina kutsogoloko tikamba kwambiri za mautumikiso ngati amenewo i can see in the lord's providence that the medical missionary work is to be a great entering wedge whereby the diseased soul may be reached uh, may, may be reached uh, and taona kale kuti no ndi mbali imene mulungu anaikhazikitsa kuti tikathe kukafikira anthu amene akulwala kuthupi komanso kuzimu now if we would elevate the moral standard in a way uh, in, in, a, in any country where we may be called to go we must begin by correcting their physical habits kunena kuti mwina anthu atha kukhala ndi zobetchera zambirimbiri zimene tikuyenera tikazifikire koma kuti choyambirira tikaphunzitse kukhala moyo wa thanzi and tikati kuti zimene ziyanthu aja tikuwaphunzitsano mwachikondi not in a judgmental way koma kuti anthu aja akaone ubwino wake wokhala moyo wa thanzi zimapanga anthu kugwa mchikondi ndi mauthenga

kanthawi kunena kuti no nthawi zambiri timaganiza kuti evangelism timaganiza za mtundu wathu you know ngati ife aMalawi timaganiza evangelism ndekuti no tifikirane tokha tokha aMalawi komano the gospel commission kunena kuti no all nations and all nations it means mitundu yonse ya anthu imene ikukhala within Our reach. Ndiye ngati mu Lilongwe munomo tili ndi azungu tikuyenera tiwafikire, kaya muli amwenye tikwenikire, kaya muli ma Chinese tikuyenera tiwafikire. Ndiye mutha kuona kuti no anthu onsewa kuti tikawafikire njira yake ndi Gospel Medical Missionary Work, chifukwa anthu onsewo amakhala ndi ma physical needs Amene no akafuna kuthandizidwa samasamala kuti amene akuwathandiza ndi a ndani, chifukwa ngakhale anthu amene amakhala ndi tsankho aja amati ma racist amakhala ma racist akakhala ndi thanzi, komano akadwala they don't care kuti akuwasamala ndi ndani. pa ah, ku sanitarium ku south africa nthawi imeneyo anali kumalo koja kuti kwa anthu odziwadi racism at its best Ah, yomachita kuipanga feel kuti koma ineyo ndindiredi munthu wakuda no uko- ukafika pamalo pena ndithu anthu kumakulambalala kumene koma the very same people akadwala akabwera ku sanitarium they never cared who is helping them They never cared kuti no akuwaphikira chakudya ndi ndani, akuwapanga massage ndi ndani, akuwapanga charcoal poultice ndi ndani, chifukwa chonena kuti no munthu akadwala amakhala colour blind. Samaonanso kuti no uyuyu akundithandizayo ndi munthu akuda ndi mwenye ndi ndani. Anthu they are only sensitive to colour amadzimva chizungu pamene akuganizira ali ndi chani kodi ali ndi thanzi koma the moment munthu akadwala samasaka undizayo ndioneka motani ndichifake olo anthu ena akadwala kumene ngakhala kuda tokhatokhafe anthu amapita kwa sing'anga wa zigamba zokhazokha koma munthu wa class tu amene eti koma anthu ena samawapatsa moni komano akadwala sama Saka kuti chithandizo ndi kutiko chikuchokera ndichifake medical missionary work ndi utumiki okhawo umene no umathandiza kufikira ma classes onse a anthu komanso kufikiranso mitundu yonse ya anthu imene ikukhala m'malo amene no mulungu watiikamo pamene ma traditional methods amene timakhala nawo a crusade amakhala kuti no amakhala ena a anthu pamene magulu ena a anthu sakhala effective mmene taonera kuti ngakhale ma crusade even amene tikumapanga sakumakhala ndi impact ngati mmene mwina amachitira kale chifoti mwina anthu amabwera mu mpingo komano caring and nurturing imasowa pamene medical missionary work it's about friendship imene no mumapanga ndi munthu uja imene imathandiza kuti mumutumikire munthu uja kwa nthawi yayitali uh, topic imene tiyikambe tikamakambana za the harvest cycle ya medical missionary work masiku amene akubwera these are uh, ways to point out our field and our work our field is the world kutanthauza kunena kuti pamene mulungu watiitana kukatumikira field yathu si mudzi wathu field yathu It's not just pa mpingo pamene timapemphera komano field yathu ndi dziko lonse lapansi and our work is the proclamation of the truth which Christ came uh, to, to our world to prepare. Kutanthauza kuti no tili ndi uthenga woti tilalikire ku dziko uh, komano wa missionary field yathu ndi anthu onse amene akukhala pa dziko pano amene no mulungu wa- watipatsa kuti no tikatumikire that let those who have fitted themselves to engage in mission work in foreign countries of the land they expect to make their field of labor and began work right among the people learning the languages as they work very soon they will find that they can teach the simple truth of God. Ndiye pali anthu ena Mulungu atha kuwatumiza m'maderanso osiyanasiyana ah, amene athaso kuwatumikiraso ngati mamedical kugwiritsa ntchito medical missionary work ngati njira ah, yolalikira uthenga And uh, pali point imene imathangata kuti every feature of the third angel's message is to be proclaimed in all parts of the world. Kutanthauza kuti pamene tikukatumikira kugwiritsa ntchito medical missionary work palinso uthenga wake umene no ulino uh, the three angels message and i'm sure tonse amene tili muno uh, ndi mwina amene akutimvera ambiri ife tikudziwa kuti no uthenga wa wa angelo atatu ili ngati summary ya zimene ife timakhulupirira uh, ngati ma adventist Ndi akuti no conditions of climate, of poverty, of ignorance or of prejudice can hinder its efficiency uh, or lessen its adaptability to the needs of mankind. Uh, ngati pali uthenga umene no uh, umatha kufikira paliponse mu nyengo zonse kwa anthu onse kaya ndi osauka kaya ndi olemera ndi osaphunzira uh, ndi medical missionary work and palibe chimene akuti chingapange hinder uh, utumiki umenewu nde mulungu akuitana anthu kuti tikatumikire ngati ma medical missionaries and uh, akunena kuti do medical missionary work thus you will gain access to the hearts of the people tiyeni tikatumikire ngati ma medical missionary ndipo mulungu akatipatsano kuthekera kuti tikafikire a, mitima ya anthu that you will find that relieving their physical suffering gives an opportunity to minister to their spiritual needs pamene tikafikira anthu ku mathanzi awo zikatithandizanso kuti tikafikire ku moyo wawo wauzimu and the quotation ija ikunena kuti no, we have come uh, to a time when every member of the church should take Hold of Medical Missionary Work and uh, people are perishing tinawerenga kale ma quotation amenewa enawa ni ma repetition komano aona kuti ze- ah, ti- pamene tikutumikiranso ngati ma medical missionaries timakhala ma co-workers ndi angelo akumwamba chifukwa ndi uthenga umene no ah, mulungu waudalitsa komanso ndi method imene mulungu wayipereka kuti ino ife tikamtumikire ndi angelo amapanga a company anthu amene no uh, akutumikira as med commissioners they have been instructed that uh, little companies who have received a suitable training in evangelical and medical missionary lines should go forth to do work to which Christ appointed his disciples. Uh, kuti anthu tinokhala no timagulu ting'ono ting'ono timene no Titha kupita m'malo osiyanasiyana ndi kukatumikira, kukalalikira uthenga through medical missionary work and I would let them labor as evangelist uh, scattering our publications kutanthauza kuti no ntchito ya medical missionary work ndi uh, ya publication kapena kuti literature work ndi ntchito zimenenso zikuyenera kuyendera limodzi Uh, I think uh, tikamapanga share topic in admission to the cities uh, ndipereka ma examples angapo a ma medical mission ena how they are doing uh, kugwisa ntchito no literature ngati mbali imodzi uh, ya medical missionary work uh, as they unite in the work of teaching and healing they will reap a rich harvest of souls kutinena kuti no chimo- chinthu chimodzi chimene satana anatichenjerera m'masiku ano otsiriza ndi chonena kuti no, anapanga divorce the healing work and the evangelism work kuti anthu aziona ngati kuti no healing ministry ndi zija amapanga kuno ku chipatala ku adventist hospital evangelism ndi ma crusade amene ifeyo timapanga komano god's plan ndi yonena kuti no healing and preaching zinayenera kukhala chinthu chotani kodi chinthu chimodzi ndi zinthu zimeneno zinayenera kuchitikira no limodzi we are supposed to combine healing and preaching chifukwa choti healing yo ndi imene imatsekula no khomo for the message that we want to preach Nde satana sanatichotsere the health message anangopanga divorce the two kuti tiziziona ngati ndizosiyana uh, iyi ndi health department nde za health department tsiku lako tikukamba za health ndikuti onse okonda makwaya samatani sabwera abwera okhaokha amene no amadya kale masamba because ndi health program ndi health department koma God's plan ndiyonena kuti no healing and preaching should go together. In fact, the health message is supposed to be part of the personal ministries department church evangelism. Fonena kuti no it is the right arm of the gospel. Kodi inuyo mkono wanuwo wakumanjawo eh? Tiyerekeze mu church muno ndiye tikungoona the right arm ikungoendenda church muno yokha yopanda munthu sitithawa muno kungoona ndithu right arm yalowapo ndiye yakwerapo ikuzungulira mpaka nkukatuluka uko. what is going to happen ena muswa mawindo mupeza kuti mwatani kodi mwadumpha foti mukuchita mantha foti right arm ikuyenda chani kodi ikuyenda yokha pamene when the right arm is connected to the body you know it will make all sense oh that is the right arm of mr so and so and that right arm yatsekula chitseko icho ndipo yalowa muno and that is how the health message is supposed to be And chimene chikupangitsanso kuti the health message isamakhale ndi impact ikumakhala ngati amputated right arm ikumakhala right arm imene ikuyenda chani ikuyenda yokha without the gospel without the evangelist without the preaching and the proclamation of the three angels message nde ikungopanga focus on madyedwe mayendedwe maexercise Aaa tingapewe bwanji sugar nde yakhala ndithu right arm komano the amputated one imeneno ikungoyendano yokha without the gospel pameneno cholinga cha mulungu nchona kuti the right arm should open the door for the everlasting gospel the right arm is not the body is part of the body ikuyenerano itsekule chitseko kuti no the gospel ikalalikidwe And mwangopanga divorce the two zinthu zonsezija zimakhalano powerless. The health message yo sipanga accomplish chimene imayenera kupanga accomplish mutha kumthandiza munthu kumadya za thanzi and help them to become healthy sinners. Chifukwa mungoyang'anano kuma physical health mungomthandiza munthu yo mmene angapangire overcome blood pressure nangathandizire izi ndi izi ndi izi komano Cholinga cha Mulungu cha Healthy Message is not to make us to become healthy sinners, komano to deliver us from the power of sin. And zimenezo zingachitike pokhapokha ngati no the right arm yalumikizana with the body. Then nthawi zinaso we just focus on the body uh, with the right arm amputated. So you are moving around but you are failing to open some doors. Chifukwa kuti the right arm is not there nde cholinga cha mulungu choona kuti no uh, zinthu ziwiri izizi tikazibwezeretsanso mmalo mwake the right arm and the body should become one so that god's will and god's work can be accomplished and of course uh, focus yathu uh, for this seminar ndona kuti notifuna tipange focus on work uh, in the cities uh, ntchito imene no mulungu afuna tikatumikire mu macities mathu kugwiritsa ntchito no uthenga wa thanzi ngati the right arm of the gospel and that's what we continue on kumadzulo kuno nde ambuye akatidalitse uh, pamene no tikupitiriza maphunziro amenewa maka kuti no uh, akatithandize kukamvetsetsa kuti no cholinga chake chenicheni ndichonena kuti no uthenga wa thanzi uh, the right arm and the body zikakhale no chinthu chimodzi popeza zinthu zimenezi ukazisiyanitsa zonsezi chinthu chilichonse pachokha chikakhala chochepa mphamvu Ah, zili ngati mmene lili nkhwangwa ndi mpini no mukatenga nkhwangwa payokha kuti mungadule mitengo. Inde, mutha kugwetsa mwina mtengo, koma mwina zikutengerani masiku angapo kuti mtengo uja ugwe. Koma mukatenga nkhwangwa yomwe ija ndi kuyika ku mpini, mutha kuwugwetsa mtengo omwewo in few hours. So connection ina imene mungathe kuiona health message and the gospel ili ngati mmene imakhalira nkhwangwa ndi mpini. When you connect the two, it is more effective. Pamene mpiniwonso pawokha kuti muyambe kumenya mtengo udzagwa liti? kungoti nkhwangwa mwachotsako kungotenga mpini ndikufuna ndigwetse mtengo ndi mpini nde ndikuyamba phwa phwa phwa phwa udzagwa chaka chake chiti muona kuti mwina muthadi kugwetsa koma ndekuti ndekuti ah, mi- mikono mosemu ndithu matupiwo ataswekasweka koma when you take mpini ndi nkhwangwa ndikuzilumikiza they become more efficient more effective in cutting down the tree chifukwa kuti zinthu zijano zikugwirira ntchito limodzi pachokha nkhu- nkhwangwa mpini can be useless Ma- nkhwangwaso payokha may not be as efficient koma when you have the two the work could be more efficient and can be done mwinaso mwachangu kuposa chilichonse chimene chimagwirira ntchito uh, pachokha nde nthawi ino mwina ndisanatseke ndipereke uh, uh, mwayi oti patakhala ndemanga uh, tisanaupange conclude ndemanga pazimene tapanga share

we were combining the medical missionary, but we weren't doing it. Ndinene kuti chani? Mwa mwa mwa serious serious ngati mmene timapangira ulaliki. So we could go for door to door visitations, we could distribute ma VOP lessons, kukatenga kuchonga kuwadandaulira anthu aja kuti abatizidwe kutani madzulo kupita kukalalikira

nde chithupi in your example, while the arm was uh, kind of also working separately, so to say, because awawa akapita ndi oti amangopita ukapanga za medical missionaries mwina kuwapatsa mudzimwa izi mudzitere mudzitere akamaliza tiye tipemphere andiofuke mgongo mwina ine sindipitakonso I mean like ife amene timapanga za vop and the like mwina sindipitakonso kukapatsa ma vop lessons and the like So even though if it was kuti tinali ndi knowledge, I don't know if we had, but timapangabe zomwezo zoti the amputated arm working separately from from the body. So I'm not sure kuti where is the gap, is it sitikufuna or odzipereka ndi ochepa or knowledge ndi yochepa on our side as FCC but also on the side of the church, I don't know.
Yeah, I think that, that, that's a very good observation. Mwinaso nthawi zina ndimaonaso zomwe za- za malebo zoti amakhala anthu ena timasula ife ndife ma medical missionary. Nde pamene no the calling kuti every year every church member eh? every church member is a medical chani. Should be a medical missionary. Nde timati ah, tendatenge ma medical missionary akapangiza chani. za medical missionary so that, that already niyo mwaipanga divorce medical missionary chifukwa in your mind muna kuti no ma a- a- awo ndi awo ndi ma medical missionary amene aja Ami- ife si ife ma medical missionary ndi iwo ndiwo akayendera anthu ndi amene angamakauza anthu za mathanzi awo chani ife ndazitumiki chabe komano uh, what, what was supposed to be ndi kuti no every gospel worker akuti akuyenera kukhala ndi knowledge on how to treat the body akuyenera kukhala ndi knowledge map of health kutanthauza kuti ino pambali pamene mwakamfikira munthu kumuyendera door to door ngati mwapeza munthu akudwala uh, in addition kumupempherera muthenso kukhala ndi knowledge yokwanira kuti mutha kumpatsa counseling yakuthanzi lake especially ngati m'macities munomo matenda ambiri they're not much to do with hygiene sima infection matenda ambiri ndi lifestyle moyo umene anthu akukhala from day to day ndi amene akupanga contribute ku matenda ameneno akula mtawuni muno mumaona mmene amadyera masiku onse pansi pa area 13 budget eh, pamakhala ndithu kudya kwa- kwa- dzindi- kwa- kodzipweteka and it's basically a lifestyle imene anthu akukhala imene yapanga contribute ku matenda ambirimbiri and any gospel worker is supposed to have that knowledge ya uh, medical missionary work and it's not much about even ma training oyende ndofunikira koma mutangowerenga inu buku la ministry of healing and mwinaso buku la counsels on diet and food and counsels on health e, kuliwerenga ngati kuti mufuna mulembe mayeso mutha kukhala ndi knowledge yambiri yamene mungafikire kuthanzi la munthu and ma areas enaso uh, mutha kudziwa zambiri za thanzi la munthu mwinaso kuposa munthu amene anapita ku sukulu ya zachipatala chifukwa zinthu zambiri zimene zili m'mabuku amene ajawo even m'ma curriculum a zachipatala mulibemo uh, you'll be surprised lolo kuti mukumpanga counsel munthu amene apanga zakuchipatala zimene mukumuuza zija nayenso akuzimva uh, for the first time so uh, challenge ili ndi imene yopanga divorce mauthenga awiriwa nde imene kuti ndi observation yabwino komano ikhalenso opportunity kwa ife kuti no mwina nthawi yakwana

and the divine plan imene mulungu wayipereka on how this can be sustained watiuza mulungu kuti if you sell ministry of healing it should support the health work you sell christ object lessons it should support zoti mpingo sudali kupanga then mulungu wachita kunena in, in this book kunena kuti if we don't follow ma methods amene mulungu wapereka because we don't trust ma plans a Mulungu. God will not take responsibility for our failure chifukwa choti we don't trust his methods. So maybe kuzidandaulira ineyo ndi abale anga a sema maybe let's give it a try to follow ma methods amene Mulungu watipasa and uh, the funding strategy amene Mulungu atani waipereka and see kuti if we test the Lord and prove him

uh, tili nawo ochepa as comparing ndi the need uh, i- imene ilipo and ndi mbali imodzi imene so i think mwina fcc as a ministry mwina titha kuyiunikira kuti no uh, mulungu angatitsegulire makomo otani titatengano eh, a step of faith uh, yoti no tiyambe no kukhala uh, ndi masanitarium ameneno angathe kumafikira anthu ah, ku mathanzi awo komanso ku evangelism imeneno zinthu ziwiri izizi zikhozano kupangano blend Ah, na- naonapo kagulu kamene ko- kamodzi kokha ka- ka- ka achinyamata ku- ku uganda kampala anali ma doctors ma nurses na ma pharmacist atangochoka ku university they finished ma internship awo n'kukatsekula sanitarium kuti azipangano ma evangelism activities and ma crusade and mmene mulungu atsekulira makomo ine i was amazed kuti no mwinadi madalitso ena a mulungu sitimaona chifukwa cha mantha timona ngati kuti sizingatani sizingatheke sanitarium yake ndi kuti inali sanitarium yomvetsa chisoni I, I wish I was young kuti I could go there koma nangoti ine ndinakalamba kale mwina achinyamata ena atha kudzabwera kuno they can come and be inspired i was so moved kuti I- I- I- these young people who gave them courage they were all in their 20s none of them was actually 30 years mwina the oldest was 29 he was a medical doctor ena anali ma pharmacist ena they were nurses komano the ministry that they were doing there using the health message to preach the three angels message ineyo i was just moved how they managed to blend the two and ndi courage imene anali nayo kuti ifeyo we are not going the conventional way sitikupitanso ku chipatala inde sukulu taphunzira za chipatala madigiri tili nawo koma we are setting up a sanitarium and God is just opening doors they start getting support from all over the world ndi ka se- center choti inuyo you go there you be izizi zikuchitika mu africa momwe But if they tell you the story mutha kuona kuti zimene mulungu ananena kuti no he will bless every effort that is made along medical missionary lines those promises are true and god is really doing it nde mbali imene akamba elder gondwe ndizona we need to uh, rethink nkhani ya sanitarium work m'malo mongokwanitsidwa ndi ma hit and run kind of events kuti tipita apo basi tipange expo kenaka we disappear anthu nkumafunsana kuti aja ankapanga expo aja anapita kuti ali m'malawi momuno

where we can continue ministering to their needs kafuna stop smoking kafuna kupanga overcome addiction kaya ndi depression pakhale ndithu tima small healing centers everywhere where people can come for such kind of services so sindidziwa ngati pali ndemanga ina before we can conclude

ah, phunziro lija amapanga share elder ah, kacheyo kummawa kuno kulino chidziwitso chonsecho ndi chotani kodi ndi chofunikira tisakhale content kudziwa bwino za garlic ah, paprika cayenne pepper ndi zina zoterozo

uh, pakhala ngati kuti no pali you know, anthu amada nkhawa akamva za medical missionary kukhala ngati kuti munthu wina wake amene afuna atiletsenso atiuze kuti tizimwa madzi makapu 8 mpaka titamira m'madzimo ino komano uh, mwina chimene tikuyenera kuchita chonena kuti no we need to do more and talk less chifukwa nkhani ndi yonena kuti no pa ground pomakhala ngati palibe chimene chikutani chikuchitika all we are doing is talking and talking and talking and talking nde talking iliyonse makani ma reaction eti anthu amatopa nazo kena kandaoso amambaso panga react komano i think takhala kuti no we are doing more tikupanga set up ma centers of influence you know kani ma healthy food stores kandi ma you know ma treatment centers um, zimene you know mulungu watipatsa capacity tikupanga ma cooking classes if we are active medical missionaries uh, ndikuona kuti no uh, we can even penetrate malo ena amene no sitikanatha kufikira i think one story mwina i can just share it now this sanitarium imene ndimagwira ntchito ku cape town here anali ma adventist uh, medical professionals amene anangopanga decide kuti ife want to do sanitarium work uh, chifukwa cha impact ndi influence imene no uh, that their work inachita mu conference kuja within the conference kuti no amatsekula machalichi malo amene no even uh, ma evangelist amalephera kuwafikira amene amakhala kuti anangopanga give up kuti uku anthu akungokanika ma atheist anthu achotino chibadwireni chawo mkati mwa chalichi sanataniwo sanalowemo waona kuti ma medical missionary aja akapita kumene kuja akutha kukatsekula branch mpakana ma atheist oti chibadwireni chawo sanalowe mkati mwa chalichi mpakana 50 years munthu akalowa mchalichi cha Seventh-day Adventist ndo chalichi chake choyamba you know what they did aku Helderberg college anawapempha kuti azikaphunzitsa azibusa medical missionary work pa school ya theology because they discovered kuti ah, if our pastors can learn this they'll be more effective tikamatumiza kuti azikatumikira so but muona kuti impact yo influence yo inabwera chifukwa cha zimene zimachitika pachani pa ground sinali theory imene amangolankhula machalichi but it was a practical work imene anthu achinyamatawa amapanga so mwina this is a door for opportunity kwa ifenso ngati fcc If we can take this work on the ground kwinako Mulungu adzitsekula yekha makomo and we may be surprised kuti no mwina medical missionary itha no kufika ku malevels ena amene ifeyo sitimaganiziranso kuti no God can open those places as us tili mnthawi yakumapeto and miracles will happen if Obama yake

witnessed. So mutha kuona kuti you and me we are living at that time when this thing is going to happen and mwina mulungu watisunga ndi moyo for such a time as this kuti you know we should work our cities tikaimirire tikaimba nyimbo imwe ija kenaka tikapemphera

tipemphere mulungu wathu ndi mbuye wathu tikukuyamikani chifukwa cha nthawi imene tinali nayo kuphunzira pa mapazi anu pa zinthu zina zimene timakumbutsana za utumiki umene inu yehova munatipatsa kuti tikafikire dziko lapansi kwa anthu a mitundu yonse ndi uthenga atatu kudzera mu njira ya medical missionary work ndi pemphero lathu yehova kuti mukatipatse changu mukatipatse chidwi mukatipatse kulimbika komanso mukativumbulutsire zinsinsi zanu pamene mukumaliza ntchito yanu pa dziko lapansi kadalitseni aliyense wa ife pamene tikupitiriza kugawana maphunziro awa mwa ambuye wathu yesu khristu tipemphera amen
mulungu ndi wabwino nthawi zonse alright zikomo kwambiri we'll have a break um, for one hour maybe one hour 30 minutes Tikamati quarter to 2 tikhale kuti talowa kuti tiyambe program ya kumasana. Uh, I believe kuti tonsefe we took a little something. Uh, tonsefe ambiri aifeyo ndi alendo kunoko ndi I think panjapo tikatuluka tiyike pamodzi zimene tabweretsazo tikadya kenako we'll have some time to catch up with one another. Tikamati quarter to 2 tikulowa for the afternoon session. I believe the lessons are being uh, fruitful to all of us. Personally, I'm being blessed and I hope you too. So tiyeni tipitirize maphunziro amenewa mulungu atidalitsa ndithu uh, god is going to work lilongwe city and the resource imene mulungu akudalira it is you uh, all of us mulungu atha kutigwiritsa ntchito tikazipereka kwa mulunguyo we are told in the last days God is going to work in a manner that is contrary to human planning komano planning yake ndiyogwiritsa ntchito mawu a mulungu mzimu wa chinenero tikapanga maplani amene they are not in tune ndi mawu a mulungu we just know kuti nde kuti we are missing it may god bless all of you amen